Ụmụ Igbo daalụkwanụ ekele m ụnụ ndị ọma m ji eme ọnụ daalụkwanụ ka ụwa mara unu mma ka afọ ọhụrụ a bụrụ afọ ịhụnanya ịdị n'otu ọganihu na mmụba nye anyị niile ndị be anyị e nwere ihe dị mkpa m chọrọ ka anyị tụlee n'ihi na a sị na agbakọta ọnụ nyụkọọ mamịrị ya agbaa ụfụfụ ụra tọwa ụtọ ekwoo ya ekwoo ngwanụ tọọnụ ntị unu n'ala ka unu nụrụ ihe m na-ewetara unu tata biko achọrọ m ka onye ọbụla ga-atụnye alo n'okwu a ọ ga-agbasi mbọ ike hụ na o dere ihe odide ya n'okwu Igbo biko edekwala ya na bekee n'ihi na ihe a bụ okwu ụmụnna eji m aha Chineke na-ayọ unu biko ọtụtụ n'ime unu na ha ajụla m ihe banyere Anioma steeti nke bụ eziokwu bụ na Anioma steeti gaara abụ akụkọ mmeri ma ọ bụrụ na ihe niile gara ka o kwesịrị. Ma n'ihi na onye omeiwu bụ Maazị Ned Nwoko na ndị otu ya agbaala ọbara gbaa mmiri ịhụ na Anioma steeti bụ ihe bịara na mmezu. Mana ndị be anyị sịrị na o mewere ma chi ekweghị onye ụta atakwala ya. N'ọnọdụ Anioma, ọ bụghị chi ji ya. ọ bụ ụfọdụ ndị Anioma ji onwe ha biko gekwaanụ ntị geenụ ntị ọfụma n'ihi ọ bụ anụruo egeruo mgbe ihe Anioma steeti creation chịrị ọkụ n'afọ gara aga emere m ka unu mara na ndị ọchịchị obodo naijiria kwetere ka ekewapụta otu steeti na south east iji mezuo ya steeti isii ka ọ dịrị nhatanha n'ebe geopolitical zone ndị ọzọ nọ na Naịjirịa nọ. Anyị maara na ọ bụ naanị South East nwere steeti ise ebe ndị ọzọ nwere steeti isii na asaa belụsọ South East nwere steeti ise. Nke bụ eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ steeti weliri isi mgbe ahụ dịka Anioma, Adada, Etiti, Orashi, Aba dere gawazie mana anyị kwekọrịtara na ọ bụ sọsọ Anioma ka anyị chọrọ n'ihi na Anioma etozuola ịbụ steeti nke onwe ha. Anioma dị over 6.4 squared kilometres. Anioma ka ma present Imo, Abia, Anambra na Ebonyi ibu. Ọ bụ naanị Enugwu ka Anioma ibu. Anioma nwere mmadụ, nwee ala ma nwekwa nri ala Chukwu ji chọọ ya mma. Anyị ekpebie ma kwekọrịta na ọ bụ Anioma ka anyị ga-akwado anyị ewere hapụzi ndị Anịọma ka ha chịkọta onwe ha ọnụ kpebie isonyere anyị na South East ka e wee kewapụta ya bụ steeti ndị be anyị ebe ahụ ka nsogbu malitere o biko gekwanụ ntị o ndị Igbo sị na ala adịghị mma bụ uru ndị nze ụfọdụ ụmụnna anyị na Anịọma ọkachasị ndị Ika na Ụkwụanị bịara na-afịrị ọnụ na ha achọghị ka Anịọma steeti nọrọ na South East agbakwa nnụnụ na-efepụga ị ma na ndị a pụtara na-akọ yati yati na-akọ mbele o nke bụ eziokwu na ọnụma juru m obi o jupụtara m obi achọrọ m ịpụta ee nọrọ ndị Ika na na ụfọdụ ndị Anịọma achọrọ m ịpụta ya bee ha ka kanda berichicha ha ee mana ọkwa m cheta nna anyị ukwu Ned Nwoko deputi jizọs igbezu tv spirit almighty na ndị ọzọ na-akwado ihe gbasara Anịọma m ala azụ ta ikikere eze mm, m ta ya like this m sị a ah, ndị a ee eh, chụ na azụ ọlụ ụlọ ma ọ ya ihe m ga-arụ ime ụlọ Nna legodi na Ụkwụanị o the least developed region na Anịọma iwetara anyị ọnụ ndị anyị chọrọ inyere aka ndị anyị na ha na-achụ mmụọ tụgharịzie azụ were sị na anyị na-esi mmụọ mmụọ fịa nkwaji gbakwa ihe ọjọọ nke kachasị gbawaa m obi anyị niile nke kachasị gbawa anyị obi bụ mgbe The Asagba nke Asaba pụtara bịa sị na ọ chọrọ ka Anịọma nọrọ na South South na ọ chọghị ka ee eh, ka Anịọma soro ndị South East na ụfọdụ ndị be ha na Asaba si Igala bịa ị mazinụ na ekwensu jiri ya kwara ngwa ọrụ ọnwa ole na ole gara aga nna ee eh, ọchị tọrọ m mana obi ụtọ m bụ na ọ bụ eze naanị ndị Asaba ọ gaghị ekwuchitere ndị Ọgwashi Ukwu Igbo ụzọ, Ọnịcha ugbo, Ubulu ukwu na ndị Anịọma ndị ọzọ ọnụ. Naanị Asaba ka o nwere ọnụ. Ọ gwụla. Mgbe ndị omeiwu anyị na South East hụrụ na ya bụ ekwe na-akụzi nkerefu nkerefu, ha agbapụ ọsọ kwekọrịta na ọ bụzi Anịm steeti ka ha chọrọ. isi obodo Anịm steeti bụ Ọlụ. In fact, omeiwu nke Ọlụ Senatorial District bụ Maazị Osita Izunasọ akpapeela gọọmenti haus nke Anịm steeti ebe ụfọdụ ndị Anịọma chọrọ ịkpọ sense. Ndị South East ewee chetara ha na anyị bụ ndị Igbo na anaghị ata nchi anyị ata. Na nke mbụ Anioma in South South can't fly. It can't sail. Biko nu chere ka m sụta oyibo. It is not feasible because it is our slot. It's South East slot. Ihe m ji eme ihe onyonyo a bụ na ike ihe ndị a niile agwụla m. Amaghị m ihe ndị be anyị na-azọrọ maka ee eh, o pere aka o ọ bụrụ ndị isi agụ eziokwu niile o pere aka mgbe Asagba hụrụ na nkwa akụgharịala ya amịkpuo ka eju ọ bịara ghasaa atụmatụ nna anyị ukwu Ned na-agbaala ọbara gbaa mmanụ tụpụta amaghị m ihe o che na anyị bụ ndị iberibe ọkwa ya anyị were ohere dịịrị anyị nye unu unu na ndị otu unu abịa inye anyị kọndishọn for what that's the greatest insult ever and as it stands now nsogbu adịla nsogbu dị ndị be anyị ekwechirila na ọ bụzi anim steeti ka ha chọrọ with capital na Orlu if anioma wants to join ka ahụ gbasaziri ha ndị igbo abụghị pushovers ị feelie na you are doing us good ịbịa soro anyị na south east biko you all can stay back in your delta ebe e riri unu eri a na-ahụ mbịa ma na-ahụ ndị ụfọdụ Igbos want na anyị chọrọ ịnakọrọchi ihe niile unu dị iberi unu dị iberibe kedu ihe unu unu unu enweghị ihe lee ị ga-apụli n'ezi gaa sị awụ m onye delta awụ m who knows you onweghị onye ma gị so unu feelie na unu na-emere anyị ife come on gaa nọrọ n'ọdụ ana m ekwu otu o si dịrị m n'obi o anaghị m eme pretense i hate nonsense that is exactly ihe ndị eze asaba mere nke ahụ ee eh, ha o ruo echi ọ bụrụ na Anioma daa ka ndị be anyị mara na eze ndị asaba so na ndị mere ka Anioma daa anyị nọ na South East nyere ha ohere na ha wuru onwe ha n'ala hmm. ọ dị egwu ndị Igbo ee eh, onye mere anyị ihe a ee eh, ọ ga-adịrị onye ahụ na mma m agwakwa gị eziokwu mana ụmụnne m iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ nna anyị ukwu Ned agbaala mbọ ịhụ na Anioma soro South East mana ụfọdụ ndị be ha na-achọghị ọganihu Anioma ekponyere ha aja na garị Eji m ohere a na-arịọkwa nna anyị ukwu bụ omeiwu Osita Izunasọ, nna m ukwu, biko, iwe gị adịla ọkụ, iwe gị dịkwanụ ọkụ ya dajụọ. My gọvanọ bụ nna anyị ukwu Hope Uzodimma, papa, papa nnukwu, biko, butuo, butuo, gbaghara ha, biko, kpashaanụ ihe ahụ, unu kpashaanụ ihe ahụ, biko. biko ebe ndị Anioma adịla mwute bikonụ gbagharanụ a gaghịkwanụ awụfu ezigbo mmanụ ebe a chọrọ ịwụfu aghịrịgha nkwụ ndị nna m ha papa ukwu m bikonụ medaanụ obi unu hmm? biko ka anyị gbaghara ụmụnna anyị n'eziokwu eziokwu agwa ha kpara ezighị ezi ugbu a ha abịala n'uche zuru oke anyị biko kwado ha bikozienụnụ biko biko papa m ukwu bikonụ ka anyị kwado ha ọ bụ unuwa bụ ndị anyị na-elekwasị anya imezi ma dozie ala Igbo ọ bụ mmadụ ga-eme ya nne m ukwu bụ ọkammụta Nnenna Oti sị na ọ bụ mmadụ ga-eme ya biko unu mezienụ ihe anyị na-anya Anioma ndị Igbo mụrụ m ọ bụ ihe a ka anyị nọ n'ime ya kedunụ ihe unu nwere ikwu n'okwu a bikonụ gbaanụ mbọ ide uche gị n'asụsụ be anyị ị nụgo daalụkwanụ ndị ọma m ji eme Don't forget to register for our Igbo class. If you don't know how to speak Igbo or your kids don't know how to speak Igbo, rush now and register. And our content creation class is still on. Don't forget to DM me. I'm just a DM away. Bye.